olee otu onye wụ famasist rụọna ọrụ na amerịka afọ iri na anọ nwere ike ịpụta n'igwe okwu etu a bịa lee ndị be ke ya ma ọ lee ndị mmadụ skamụọ ha ego and ego ọ na-askamụ ha wụrụ naanị 149 dollars ụmụnne m ka anyị cheenụ ihe ọfụma ọtụtụ na-ahụ m ebe m na-ekwu okwu ha sị ndị a wụ scammers eche na ihe ọbụla pụtara n'igwe okwu etu a na-ekwu okwu ma ọ na-ekwu ihe dị mkpa na ndị ahụ niile wụcha scammers anyị abụrụkwa ndị amansi apụtara m ebe a ka m kọwara igbo igbo ihe ọma dị egwu chineke mere m site n'ịzụ ahịa n'igwe okwu igbo igbo ekele m ụnụ asị m ke echiri onye ya zere chukwu gọziere m ụnụ akara aka ụnụ ihe ụla nke ụmụnne m ji akpata ihe eji enye ezinụlọ ụnụ ihe aha m bụ dọkịta Rosemary Anyanwụ awụ m nwa afọ igbo awụ m onye naijiria imo steeti kpọmkwem ebikwe na california mụ na di m na ụmụaka m anọ nke m n'ebe a onye ke n'ebe a wụ nke m ji n'aka ngwa gwa ha aha gị amanda ndewo nụ aha m bụ chimamanda anyanwụ ndewo nwaanyị ọma ya bụ ụmụnne m ọ na-ewute m mgbe ị na-agwa ndị mmadụ ihe ga-abara ha uru ha sị na ịwụ onye amansi na ịwụ ndị skamas help chineke ụmụnne m asị onye chọrọ iri awọ ya rie ke gbara agba a kpọkwa ya ori awọ ya aza lee m otu a m dị dịka onye famasist na-arụ nọ na amerịka rụkwa eh, afọ iri na anọ ọ wụ na m ahụbeghị ego anya mba mana a sị na o nwere ihe mere ede ji bee nwịị n'ebe nwata na-arụ aka na ikwu nne anọghị ya, ikwu nna anọrọ ya ụmụnne m igbo igbo asị m ka m kwuo otu ịzụ ahịa n'igwe okwu si gbanwoo ndụ m otu afọ na ọnwa isii gara aga ana m arụ ọrụ atọ ọ wụghị na m chịrị ọrụ atọ n'ihi na achọrọ m igosi ndị mmadụ na m nwere ikikere mba o ọkwa n'ihi na ka enyetụ ndị nke nọ n'ụlọ maka na ihe karịra ka dị nwụrụ ahụ n'otu naijiria anyị dị ụmụnne m igbo igbo ana m arụ ọrụ adịghị m ehi ụra ruru awa atọ m na-alọta ọrụ nwere ike m na ụra ebido na-atụ m m ka dị n'ụgbọ m moto m akụọ moto onye ọzọ abara m na asidenti ruru asatọ nke meziri na ndị uwe ojii ji wee hụ m ofu ụbọchị ebe m nọ n'akụkụ paakị a na-arahụ ụra na-ajụ m sị onye a ọ nwụọna ka ọ dị ndụ abịa kpọtụ m aka ma hụ na m ka dị ndụ m na-ajụ onwe m sị ugboro ole ka m ga na-ebi ndụ etu a m sịkwanụ ka m rụọ naanị otu ọrụ nwanne m ọ bụkwa na ya dị ahụ ego anya mana ọwụzi ndị nke nọ ụlọ na ị ga-elotezikwa ha ha kpọzie gị n'igwe okwu bịa ma gị vim gị nwa na-ege m ntị mana onye ọbụla nọ na amerịka ma ọ wụ obodo ọzọ wụ obodo oyibo na ihe anyị na-eme wụ gịnị living paycheck to paycheck ka ụmụnne m ka m kọrọ unu nke wụ eziokwu o nwere nke ị nọ na-agbaji otu a gị adaa n'ime olulu hai ndị menigwe kpọta m rosemary oge ọnwụ ga-erubedila lọgha metere ọ sọsọ chineke onye nwe n'igwe emechara ndị inshọransị anafụ m inshọransị mụ na ezinụlọ m n'ihi na enwere m asidentị n'otu afọ na enwere m asidentị ruo asatọ ọzị mgbe m jeziri gakwuru anọda inshọrans kọwachara ha ọnọdụ m nọ asa na-eji ama onye ọma ekpechere obi ụmụnne m chọsụ legodu na anya mụnwa otu ahụ ha abịa nafụ m inshọransị enwezi mgbe m ji na-adraịvụ ụmụaka m ụmụnne m si mba na m agaghị anọdụkwanụ n'ọnọdụ otu a m si na m ga-achọ ihe m ga-emenụ ị ma nke na-ewute m ọ bụkwa na mmadụ ahụ ego ha m na-akpata ego m ewere nke nke karịrị nke na-enye ndị eh, bebisita m na-enye ndị bebisita enweghị ezigbo ego m si efufuru efọ m na ezinụlọ si ndị inglish ya wụ ihe ha na-akpọ penny wise pound foolish a ka na-ekwukwe nke ahụ ekwu ụmụaka wee start school project kedu ebe ị fụrụ m adị m afụ m anya ụmụaka mgbe ha nọ kindagatịn ha grajueti adị m aga grajueshọn ha ihe niile na-eme n'ụlọ m adị m afụ ya anya m dịzị ka onye wụ strenja n'ime ụlọ nke m di m kwanụ oo ọrụ ya na-akpagharị agagharị nke mezie na mgbe ọ ga-anọ ya mụ anọghị ya m dịzị ka onye dị married but single hmm. ụmụnne m ọ kwanụ na ụdị ndụ ahụ na-atọ m ụtọ ọ kwa ka e mee ka ihe dị mma mgbe m kpechazi ekpere buo ọnụ abalị asaa si chineke achọrọ m ihe ọzọ ị ga-egosi m ga-eme nke nwere ike inyere m ohere m ewere lekwanụ ụmụaka chineke nyere m amaghị m ihe a na-akụziri ha ebe bebisita ebe ahụ nke bịa tọchịcha m mgbe m kpọrọ ofu nwa m gawa na mgbe nwa m ka dị obere kpọrọ gawa na bebisita onye bebisita na-anọ n'ụlọ ya na-elekọta ụmụaka ya sị m na ya ga-elekọta onye ụlọ anyị kwa m eje were ego were kwụọ ezigbo ego ka m na-akwụkwa nwaanyị ahụ nwaanyị a ebe ọ na-eme ihe n'ụlọ ya ya hafụ nwa m ga nwa m na ngaliri obere iji eme ihe ndị ha chọọ ọzọ ọ nọ na-eme ọzi nwa m na aha gama mma wepụ ji kpoji aka ọbara aka ya ka ọbara na-awụ nwatakịrị ime aka ya afọ mịchịcha e, elu aka ya ekpe ishe mkpere m akpọ sị chineke taa ka m nọ na-arụ ọrụ amerịka ewu ata m igu n'isi ya ka m ji si mba na m ga-achọ ihe ọzọ m ga-eme ụmụnne m achọwa ọnlaịn chọwa ọnlaịn mgbe m kpechiri ekpere ahụ chineke mebiri ya m mechara onye nwe n'igwe masị m na-egosighị m ihe ịrịba ama n'ihi na site na amara chineke chukwu na-enyere m ihe mkpughe onye nwaanyị wee kpughe m ihe ọ na-arụ nke mere na m ma na bizinesi ahụ fụtara nwaanyị a na-ekwu otu m si na-ekwu ya na ọ wụ eziokwu na ụzọ gara ya ụmụnne m etinye isi gbado anya mgbe m wọchịcha webinar ahụ were bịa sị klik buk learn more ọgịnị na m fụrụ na vidiyo nwaanyị ahụ wee klikie ya wọchịcha ihe ahụ ụmụnne mgbe m mechara ya hei asị join now m eklik ebe ahụ wee kwụọ 149 ha wee gbapere m ihe niile m fụ etu e ga-esi wee kwụọ m ụgwọ ma ọ wụ m banye m fụ uru dị n'ime biznes m fụ ka ha si azụ ahịa m fụ kọmpaniz ha na ha na patnas kedụkwanụ ihe ọ wụ ọzọ wụ ịlụ ọgụ na-awụghị ịdụ aka n'ọnụ otu a ka m si wee banye na biznes a ụmụnne m azụọla m otu afọ na ọnwa isii testimoni m nwere na biznes a ọ karịa akarị onye ọma na-ege m ntị ị wụrụ onye mụrụ nwa ị wụrụ onye nọ ebe ị nọ ego anaghị ezu gị bịa ụmụaka ndị egbo ha ruo kọleji gị sị ị je na-ana lon ụmụnne m era ka ha gaala hmm? with business a na-akọwara gị kịta onye ọma na-ege m ntị ị ga-akwụnwuru ha out of pocket yes onye a bụ ihe m na-emezi kịta abụọ nọ college nke ka e ji n'aka a na-akwụrụ ha out of pocket tupu m aga n'ihe ọma chineke mere m ka m kọwara gị ka anyị si azụ ahịa a na-azụ ya naanị na online ụmụnne m anyị ga-eseti gị ihe a na-akpọ automated system automated system ga na-akpọta ndị mmadụ ga-enwe mmasị ịkparakwa ego na online and the best part of business ya dị legit o zuru mba ọnụ a nọ n'over 49 locations n'ụwa niile ruo n'over 28 countries n'ụwa niile ụmụnne m onye ọma na-ege m ntị na the end of the year e wetara gị ihe ị ga-eji file ya tax ga-ewere file tax benefit tax anyị karịrị akarị onye ọma na-ege m ntị ụtọ ụlọ iji sụọ gị lee business anyị bụ uru dị n'ime karịrị akarị ụmụnne m and ọ bụ ihe ị ga-emecha hafụ ụmụ gị n'aka ọ bụgodu ụmụ gị emeghị business ahụ ha ga na-enweta uru nọ n'ime ịzụ ahịa online ya business nke a atọgbuo m ya ka m sị ka m kọtụrụ unu because onye hụ ihe ọma kpuchie ya ọ dịrọnụ mma ụmụnne m automated system ga-akpọtara gị mmadụ ka e ka e si azụ ya anyị dị ka ndị dị ka amazon ọ kwa ị hụrụ na amazon nwere product ndị ị ga-azụ na amazon mana ọ bụrọ amazon nwe ya etu a ka anyị dị anyị nọ n'agbata ndị na-achọ etu ha ga-emeke ego nakwa na company ahụ nwe ihe niile ma training ma mentorship ma one on one coaching a ga-enye gị ihe niile ihe niile ị ga-eji zụọ ahịa e tiri na package so gị ma bịa zụrụ otu a ka anyị si eme ya and ọ bụgodu na i jighị ego e ji azụ onye ọma na-ege m ntị click godu na learn more button na video m a watch ya the free information session ya 20 minutes video ahụ o nwerọ ego ọ ga-acost mechaa gị click ebe ahụ kwụọ 149 ị kwụọ 149 mụ na gị dụrụ ala m kọ ị kọwara m otu o siri dịrị gị m manụ otu m ga-esi wee nyere gị aka unu anọkwala na mmiri ka ncha ghara ịba unu n'anya ị fụzi ndị nne na nna amụcha nwa alụlasị nwatakịrị na daycare a ma nyezi nwatakịrị ezigbo ara ya eruo otu afọ ma ọ karịa ụmụ m niile etu ị fụrụ ha na enyechara m ha ara nye ha ọfụma ha ṅụọ igbere na ụlọ akwụkwọ ha na-eme ọfụma site n'amara chineke onye ọma na-ege m ntị biko asị m unu gama na ihe m ji sụọ n'igbo bụ ka unu manụ ibe igbo unu na-agwa unu na ụzọ gara na business ya hmm. kemgbe otu afọ na ọnwa isii anara m arụ ọrụ atọ mana lezie na mgbe echi gbanọ n'ozi contract nke mgbe ọ sọrọ m m arụọ e wesịcha ọrụ m elee ndị ka mma na m egesa na-akwụkwa ezigbo ụgwọ m ahọrọ ya so m na-agazi ọrụ mgbe ọ sọrọ m site n'otu otu m chere onwe m m na-erule afọ abụọ n'ịzụ ahịa ụmụnne m aga m ajụzi onwe m ma m chọziri ịrụrụ mmadụ achọghịzị m ihe mbụla ji na-arụkwa ọrụ maka na alaghị ahụrụ m eh, profession na dịka onye bụ pharmacist ezigbo nwanne m m ka sị gị gee m ntị anọ m na business ya chineke mee m aghọọ global coach aga m egosicha gị onyonyo ndị m na-ementorzi ma all over the world enwechara m mentees Nigeria Canada US name it aka nọkwa n'elu ma chineke abịa gozie m n'ụzọ pụrụ iche m abịa winie the top 30 global contest nke m win top 30 global contest onye ọma na-ege m ntị ị ma na that global contest ya m winiri eh? hey ego nọkwa n'ime e nwere ego a ga-akwụ m n'ime and a ka na-ekwu nke a na-ekwu that global contest ya ha si na ha ga-epost aha m the all the social media platform nke nọ na bịa eh, na social media platform ha niile ha ga-epost aha m post rank m nọ post ihe niile lee mụ bụ Rosemary ka eji nwa mbe dị ka m ne onye ka m bụkwanị ka chineke ga-esi ụcha si na business a bulie m elu ee e, n'otu izuụka gara aga ebe sign up mmadụ ruru asatọ na business m a onye ọma na-ege m ntị ibi na ebe anyị hụrụ m na mehie agbụ ebe m bi chineke sie n'ime gọzie m so ọ bụrụ na ị wụ onye ọnọdụ ị nọ agwụla gị ike ị chọrọ ihe ọzọ ị ga-eme ị wụ onye nurse ị wụ pharmacist ka ọ wụ ị wụ onye ị na-arụ egwela afọ ị chọrọ ihe ọzọ ị ga-eme nọ n'ụlọ na-elekọta ụmụ chineke nye gị na-azụkwanye ha zụọ ha na language ha zụọ ha na culture ha zụọ ha otu chukwu chọọ ka ị zụọ ha nakwa provide maka family anyị na-adọkasị e, ahụ ebe ị si eweta ego ị ji azụ ụmụ gị ị chọrọ ihe ọzọ ị ga-eji na supplement income makwa ihe replace ya income ka e, ya nọchi anya ka ị nweta enweta tinye aka na learn more button iluwe watchịchaa 20 minutes mgbe ị ga-afụ ebe a sị click na to join now gị click ebe ahụ onye ọma na-ege m ntị gị akwụ ụgwọ 49 gị mme na gị ga-ede uru anya akpa ma mana otu ọ si dịrị gị mana kwụrụta ga-echi nyere gị aka igbo kelee